otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị akwa ka akwa onye ọgwụ
nna biko unu ewekwana iwe o nwere post m fụ kịta a sị mba na nke a na m ma-atụlịlị ya ọnụ mana ọkwa ife a bụ na m a na-ekwuka andọ ife a ka a na-abụ elebe anya na si asị na nke m mee juo oyi m mekwa ọzọ a sị na gị nwa bụ nwata were ife niile dị n'ahụ nna ị gwuo egwu mana mgbe i gwugide wee gbadata na azịzị ana nna ga-akwalụ gị ogologo ịtarị gị n'ahụ gị na nna ị ga-egwu egwu niile unu ga-egwu n'ụwa mana mgbe ị gwugidere gwugide gwugide gafezie boundary gbadatazia azịzị ana nna ya akwalụ gị ogologo ịtarị gị na ya ọga yọọ m ego mụ na ya na-adị na mma yọọ m anything aya in short mụ na-eme business rie ego m a sị m gbagharị a sị m gbagharị enwere m ike ịgbagharị nalụ m ọyị nwaanyị mee m ife niile ị ya-eme m n'ụwa I can forgive you mana ọkwa ịfụ mgbe ọ bụla ị request for ndụ m

o nwere reason m ji wee kwuo okwu a biko nụ gegodunu this talk ntị Bik- this thing m na-ekwu ọ bụkwa na m na-ekwu ya ka anyị wee nwee okwu Ọ bi- eji m obi umeana ekwu ya biko akwa aghọtafiena m abeg ana m ayọ ayọ but this thing na-abụ ka m wee zọọ Igbo ndụ ka m wee zọọ ndị Igbo ndụ geenụ this post ntị ka m gwa unu ebe ọ daa na my own side o amakwọ m side ya mhm. ada m ekwukwu ya gị ka m wee maa ya aka ọ takwanụ m ngwa geenụ ntị ị gbaba mbọ kpata ego gbaba mbọ nweta ọgwụ
na onye nwe ọgwụ na-emeri n'ọha

kpata m ji wee sị na asị na-egekwa ntị ehe nke a nọmba 1 nọmba 2
nna o nwe ife m chọ ịgwa unu n'okwu a my brother kwuru akwa gee ntị biko nụ ịma na m gwara unu ofu okwu na-abịa ife niile mụ na ị ga na-atọ mana mgbe ị nagide nabazia ndụ m nna m ma-agbara gị ọsọ o because ejirọ ife eji a na-agba na ntị agba n'anya ana m ekwukwa nke m na-ekwu hoo ha o nwere ife dị ka ọgwụ egbe ịma na ife ahụ anasịgo ụfọdụ ụmụ anyị n'iyi ịbịa asị ka ife dibịa ji akalụ ghị mgbọrọgwụ n'ahụ sị gị na ọ for protection against egbe bụ ka ọ wee kaa ya obi ị na-aga n'ezi ka ị dị free na-agala onwe ka ị hapụ ịdị na-atụ mmadụ egwu ka ọ hapụ ịdị na-eme ife ka ị na-eme egwu tifia dibịa na-abụ ọka ịba gị ọgwụ egbe n'ahụ ka esi agha ọsị na ọka ịkọghị egbe na ọgwụ egbe n'ahụ ka ọ ya bụ ị fụ ndị ori a na-agba gị egbe ka ị kwụrụ ka gị na fa tụba challenge ka ị fụ ndị ori ka ị gbafelụ ọ nwezia ka mgbọ ọbụla miss road si wee tụta gị n'ahụ ka ọ daa n'ala ka ọ hapụ imetụta gị ọga ngị nwa na onwe ghị ekwesịghị iwere uche ma na ife ọgwụ ahụ bụ ọgwụ ka isi fụ ndị ori ọga nalie ọga nalie ya bụ nka mma karịa statement fuo egbe abụhọkwa ife eji egwu egwu hapụkwa ife ọ ya-abụ alụmalụsịa a gbaa kpaa sị na a lụgo ọga ọkwa ị fụ ageria n'anya this kedafia tiger na ọtụ a na-adị n'egbe meta anụ ahụ ee eh? ụdị ọrụ ebube ọ ga-arụ ị n'ahụ ụdị ọrụ ebube ọ ga-arụ ị n'ahụ ị ya-ama na egbe dị very dangerous and wicked sọsọ egbe bụ ife m fụ a na-akpọ oku ofu ugboro ọ za ị nwere ike ije ụlọ ụka kpebe ekpere kpesịa naa n'ụlọ ka nwee hope na a ka ya-aza ekpere gị egbe bụ i kpe ya ozugbo ọ za gị o nwekwa ife dị ka ịma onye ori ụla ị narị ya egbe a gwọsịalụ ghị ọgwụ egbe enete na ọga fụ ndị a narie the only ọgwụ egbe e nwe bụ na gị na mmadụ mee business i werekwa ego nye ya erina ego mmadụ i mejọ mmadụ ọ threaten ghị nke na ịghọta ha anọdụ ọgwụ ị ya-agwọrọ ya bụ nna biko gbaghalụ m okwu ebie that is the only ọgwụ egbe ama gwa m nke bụ na a gwọsịalụ ghị akịrịkpa ndị ori chedo ghị egbe ị ma ndị ori ụla analụ fa egbe e ị ma one ndị ụla nalụ fa one egbe ị na-ana fa na-ama ndị ori ụla ana fa egbe wota ọfa agbakọ ghị ebe a were ụmụ hụ gha si dị ebe a mụọ ghị ọkụ nkọ ọga fọm minwa agwọnụ bụ ọgwụ eg- ọgwụ egbe lele n'ihu m ọ bụrụ na o nwe onye nwe ọgwụ ya nya pụta bịa kwu afụbube m ya I never see am that kind thing no dey ọga agwọbalụ gị na ntị ngwọsịa ka ị ya n'ahụ ebe ọbụla ị nụ tatatata nwanne m fuo gboo a sị na onye dị ndụ gba first who fight and run live to fight for another day hmm. ekwukwa nke ọha n'ọnụ egbe na mmadụ abụọkwa ofu egbe abụọ ya ejikwa ife a na-agba na ntị agba n'anya very good mma alụrụ ọrụ a were iburu ike mma emere nke a ife agazieri ndị amusu aha ahụ mana ọkwa ịfụ nke agbaghị egbe a na ọ ga aba ah, ọga hmm, oh. okay o ee ka m kwudebe ya ebe a em akwa ọ ya adịrị na mma mana ọkwa ịfụ nke egbe a Hmm. Ee, hmm. o nwebe ife dị ka na agwọgoro gị ọgwụ egbe ị fụ ndị ori ka gị na fa kwụrụ maba aka ọga fuo zọba onwe gị kwukwana nke ọha n'ọnụ ụnụ pụasịfa na ife Okongwu
Ee, ọra na eze onye ụnụ na-anụkwa olu ya bụ Okongwu delisi ife dị iche ihe anụnwa bụ ụlọ dị up for selling ị na-anya ihe anụnwa dị bụ tenant house ebe ụmụ akwụkwọ na-ebi ndị na-azụ afịa ya ebi nkwada place ị ghọta so onye nwe dị ụlọ chọọ ile ya ele so ị dị interested the upkeeping price is 50 million
so ọ the building bụ ihe a the building bụ ihe a college ka ọ dị kedu afa ebe anyị nọ okay a building side nke ọzọ ndị onye ọkwa ebe ọ dị dị ebe anụwa so ndị mmadụ bijuru na ya n'ime the compound ka m nọ here Ugbo Ado okay Ugbo Ado ka ọ dị Ebule ya. Ah, mba ana m enweta gị o n'Ugbo Ado ka ọ dị so ị dịzi ya interested kpọọ this number ị na-afụ ebe a ị kpọọ m ị contactịa m anyị ekwuo okwu ya ị kwụọ ụgwọ agent fee anyị eje ebe i werekwuo anya gị fụ ife a na-eme contact me for more